m chọrọ ịghọta mba dị iche iche gbawa gburugburu na-agba mbọ maka teknọlọji otu a ga-esi arụpụta ihe ga na-enyere ndụ aka otu a ga na-esi arụpụta 5G eh, ma 5G netwọk ebe anyị ka na-alụ ọgụ with 2G ọ bụghị anyị rụrụ nke ndị ọzọ rụrụ nye anyị 2G ahụ sef a na-enweta ya enweta mba dị iche iche na-eme nchọcha dị iche iche maka teknụzụ ọgbara ọhụrụ ga na-enyere ndụ aka mana ihe naijiria dị bizi na-eme bụ ehi o efi o evi cow cattle Ha! ehi ka naijiria dị bizi a na-akpa nkata n'ụlọ nzukọ omeiwu dị iche iche ebe mba dị iche iche na-akpa nkata ka a ga-esi mee ka ihe wee dị mma ka ndị mmadụ na-eriju afọ ihe a nọ na-akpa ha na ndị omebe iwu nọ na-akpa bụ maka ehi nke a kpọrọ ruga ka a kpọrọ ya adaga ka ihe a na-eruga ebe ahụ ya na-eruga eruga ebe ahụ ọruga- ruga dị ka ọ- nkịrị nwana efi ka a na-akpa nkata ọ bụghịdị mmadụ nwanne ị mapụta na streeti ị mapụta n'ihu ọgwụ ị hụ na ndị mmadụ na-ata afụ ndị mmadụ ji eze ha na-ekpe ekwere ha na-ata afụfụ a na-akpadị maka mmadụ ọ bụ ma- olee maka ndị gụchara akwụkwọ na-amachagharị na streeti na-achọ ọrụ na-ebugharị faịlụ ndị amaghị ihe ha na-eme ọ bụghịdị maka ha kama efi a na-akpa nkata maka mmadụ a na-akpa nkata maka efi gọọmenti na-achọ otu a ga-esi wepụta ego mara abụba a ga-eji dọnyere efi ukwu ka efi wee na-eriju afọ ọ bụghị ka mmadụ na-eriju afọ ọ bụrụ na m kpọọ obodo obodo ụmụ anụmanụ kịta ọ dị ka m nwere ọnụ ọjọọ ọnụkwube ọnụkwube ga na-ekwu ihe ọ hụrụ m na-ajụ wee sị ọ bụ mmadụ ka ọ bụ anụmanụ bụ ihe ka mkpa n'obodo a ọ bụrụ na ndụ anụmanụ kazi ndụ mmadụ mkpa ọ pụtara na mmadụ ga-aghọzi anụmanụ ka o wee nwee ike na-eriju afọ n'ihi na mmadụ bụ mmadụ mana nweghị ihe ọ na-eri olee ụdị nsogbu dị ha kpara olee mmadụ ji isi kote n'obodo a ọtụ ndị dị iche iche a na-ahụ a na-eri mana ụzọ efi ka a na-agbazi mbọ a nọzi na mm, House of Senate ka a na-akpọdị ya House of ndị omebe iwu ma ndị omebe nke ọwa na ya na-emebere onwe ha iwu ndị okere iwu daa n'iwu ee okenye eri ka esi ekwu dị ekwu sef eri ka esi ekwu dị ekwu okenye maara isi ahụrụ ee m abansị n'akwa ya ọ bụ ihe a na-akpa agba anụmanụ ewu ọ bụrụdị ewu ehi efi ọ bụghị na a ga-enyedị ha ala ahụ ka ha kwụba ụgwọ ala kama a ga-enye ha ya n'efu na-ajụ efi efi o so na constitution o so na m- iwu na-achị mba bụ efi o so Mm? O so. ọ bụrụ na efi ka mmadụ ga-eme na efi prezidenti ka mmadụ na ka mmadụ efi na-achịzi naijiria edeshon edeshon na ụmụlọ ka o si wee dị na m na o nwere ị ga-anụ oge oge na-aga ị ga-afụ ị ga-afụ nụ ọ nakọta na-enye efi a na-azọ house of senate house of rep efi a na-abụ gọvanọ na prezidenti ebe ọ bụzi obodo ụmụ anụmanụ ka anyị nọ ihe a wee chetara m ihe m George Orwell na-ekwu na na Animal Farm o nweghị ihe m kwuru o. o nweghị ihe m kwuru kama na anụrụ m Animal Farm and George Orwell 1984 maka ndị na-agụ literature mụnwa na-agụkwa literature Hmm? Ọnụkwube na-agụ literature ihe mụnwa na-ekwu wee bụrụ olee ka ka achọrọ m ịghọta olee obodo anyị nọ ife a onye nwere ike ịgwa m onye nwere ike ngwa bịanụ sọbskraịbụọrọ Ọnụkwube TV nwanne gaa na kọmentị wee gwa anyị hmm? ihe mere ede ji wee bee nwii biko gwa anyị ma ọ bụ efi ka ya na anyị nọzi n'obodo a ka o nwere ihe ọzọ ruga ruga ruja unu ọnụ bịa